Alex Kamangila kufotokoza za ngozi ya ku Chikangawa ndipo mmenemo wafotokozamo zambiri. Tangokhalani tcheru ndipo tikupemphani kuti nkhani kuti muitsate bwino muonere vidiyo yonse ngakhale ili yayitali kwambiri koma muiwonere yonse kuti nkhani muyitsatire bwino kwambiri
tsiku la lero ndimafuna ndifotokozepo um, uh, pa mafunso 5 amene ndikufuna kunena kunena kuti commission of inquiry i- iunike uh, anthu ambiri tili timakomedwa kwambiri ndi kupanga react uh, being reactive reactive uh, advocacy reactive leadership reactive uh, uh, react, we are reactive to things reactive um, uh, uh, relationships rea, uh, reactive marriage eh, kuyamba kupanga zinthu before zinthu zasokonekera kapena zinthu zi- zikachitika ndoina uno kukhala machawi I- i want as a country tiyam tikhale anthu amene tili eh, ah, ah, pro, proactive pamene tili ah, ah, proactive Ti- tizipangiratu zinthu tisamakhale reactive tizikhala eh, proactive in a way so uh, akomitiwa a parliament amene akufufuza mosogozedwa ndi awa um, Nyamilandu now ndinawo mafunso 5 mafunso 5 awa bec- chifukwa cha how co- complicated this issue is ndawapanga kuti 5 thematic questions but to bring out the 5 thematic questions sindingafunse mafunso 5 1

number one number two uh, uh, mary chilima uh, the, uh, the wife uh, uh, of the, uh, the late south chilima number two the general mdf uh, uh, pili mr pili uh, amene ndipati mafunso osayamba tichita kulesesa

anthu- imfa imene anthu amene anafera kuti zinthuzi mukuti zinayenda bwanji so ndikamafunsa uh, musabalalike chifukwa simuchedwa kubalalika koma tikufunsa mafunso 5 through 5 thematic areas using 5 figures 5 individuals 5 public figures

so that's why it's very complicated ndi zinthu zonena kuti ndizofunika ndithu kukhala nazo pansi koma chifukwa cha nthawi zinthu zimakhala zambiri zochita tingo tingosusasusa papapapa uh, uh, kenako tizigana ndikuipasa ntchito komiti ija kuti iziyang'ana zi zimenezizi so we don't want just komiti yonena kuti ingopanga uh, uh, uh, basi zongoonetsera kugulu kungooneka ngati akugwira ntchito pamene palibe chimene akupanga Uh, number four, so we don't just want to criticize. Sitikufuna tingowazuzula kenako tidikire kaye alakwise tikufuna tiwapase direction kuti ifeyo tikuganiza kuti mutapanga izi you know and izizi ndikupanga after research after thinking after talking to people after listening to people zomwe amadandaula zomwe anakhala akudandaula what the report said and all those kind of things um, zinthuzi ndizofunika kuziunika ndipo ngati tikunena kuti ifeyo tikufuna chilungamo then chilungamo sikuti tidikire kaye ripoti chaitulukindizana hey, sizinaende panopa ndi nthawi yoyonesa anthu amene akufuna chilungamo eh, nthawi yomakhala tcheru ndikumanena kuti akomiti kupanga chimenecho chifukwa chani komiti ipange ndi nthawi yake ndinoyo tisakhale anthu ngati anamwali khumi opusa aja oe- osakhala ndi ah, mafuta osungira kungokhala ndi basi amene ali mu, ah, mu, mu chikoloboyi chawocho tikhale ndi mafuta ena ake osungira you know, tikhale ngati anamwali khumi ochenjera okhala ndi mafuta mu nyali yawo komanso osungira mafuta kuti mafuta awo akatha eh, mwina akachedwa mkwatibwi eh, tithe kuonjezera mafuta ena now ndisanayambe kufunsa mafunso ndikuwuzeni maganizo anga mm? so ripoti ikomvi eh, maganizo anga ni maganizo anga Mhm. investigation ikupangidwa kuti tiziwe zenizeni koma ine ndili ndi maganizo ngakhale kuti pakuchitika investigation koma ndili ndi zomwe ndikuganiza kuti zinachitika now the main thing ya maganizo anga chenicheni chomwe mungatole ineyo ndimakhulupirira kunena kuti ndege ija inachita kupanga mm, inachitika ndi ngozi ndimakhulupirira choncho ndimakhulupirira zimene ndimakhulupirira inuyo mm, pa maumboni amene ndili nawo ogwirika ndimaona kunena kuti ngozi imene ija inali ngozi mwina muyamba kutukwana "Eh, dikirani kaye mumvetse komano ndimakhulupirira kunena kunena kuti ngakhale inali ngozi pali zinthu zina zake zimene zinachitika ngozi ija itachitika zimene zimayenera kuti anthu anakanika kuti ngoziyo ichitikenso panalinso negligence criminal negligence not just civil negligence koma criminal negligence to the fact kuti ripoti ija atapanga kaya anaipanga mosokoneza kaya anapanga limit ma terms and conditions of the, the committee was uh, uh, the commission was limited blah blah despite whatever the report that they brought anthu ena ake amayenera kumangidwa ku mdf anthu ena ake ntchito imayenera kutha ku mdf anthu ena ake mboma amayenera kuti ayankhe bwinobwino pamayenera kuchitika investigation because mukuziwa kuti iyi ina- ndi, ndi murder investigation eh? kapena mwina anthu simumaziwa zimenezo you know this is a murder investigation murder investigation si yachibwanabwana and this involved the vice president this involved a military plane it was a huge thing koma timapanga mwachisawawa zinthu zathu zimene timatani uh, timapangira timapanga zinthu zathu mwachisawawa amalawi and timapanga we col- tolerate i- i- i- i- i- mediocrity and we actually celebrate mediocrity ndikunena kunena kuti pa ripoti yomwe inali yosagwira ija ripoti yomwe ija yosagwira ija anthu ena ake amayenera kumangidwa anthu ena ake amayenera kuchotsedwa ntchito munjira zosiyanasiyana ma department mosiyanasiyana komanso timayenera kunena kuti tiunguze kunena kuti ah why were we having this plane in the context it was kodi ndalama zimene zimapititsidwa ku mdf for the last 3 years zakhala zikupita kuti kodi ndalama ku mdf zimayenda bwanji tikhala bwanji opanda ndege zogwirika bwinobwino ngati dziko how don't we have proper jet the report imayenera kumasula by now two years later timayenera kukhala kuti kodi ku mdf zasintha panopa kuti mupeze mukapeza kuti its worse the mdf is poor you know panopa mdf ndiyosauka pa nkhani ya zipangizo koma ndalama chiyikireni ku mdf ndalama za ku mdf zikumapita kuti kwa mahule majenero akuthera ndalama kwa that's zimene ndikuyenera kumapanga zinthuzi osangokamba za pamwambamba basi hey tili ndi chisoni eh, eh, chilima eh, anthu ozizira anthu opepera like you are just focused on very zopita ambuye yesu ananena kunena kuti they said jesus said lolani kusiya akufa aikane akufa okhaokha samanena kuti tisamakhale ndi chisoni kapena tisamakhale ndi anzathu akafeledwa kapena tikafeledwa tisadeke there was something that jesus was trying to communicate kuti moyo wathu usamapange base on za anthu akufa tiyang'ane za lero tiyang'ane za kusogolo zinthu imfa ya chilima ija itisunthe ndi kutipangisa kuti kodi no- how do we prevent what happened kodi chimene chachitika chichitikireni chilima chibwereni achakwera kunena kunena kuti ah, ah, ndege yagwa ndipo amwalira onse chomwe chachitika chosiyana in this country ndi chani ku mdf kuja chimene akonza

uchitsiru timati aMalawi ndi zitsiru we are stupid ndife anthu opepera ndi pamenepopo we are sleeping we sleep like i look around and i'm like where are the adults akuluakulu a mdziko lathu ndi ndani kodi a- akuluakulu ndi m- ah, ah, ah, moto amati ndi chani ndi mdambo mozimira moto Ah, moto mdambo mozimira moto wa kumalawi ndi utiwo

So we are good at assessing, we are good at, uh, uh, uh at analyzing action zero. Dziko lomvesa chisoni. We just do the two A's. We don't do the third A, which is action. ndakuwuzani zomwe ndikuganiza ineyo kuti maganizo anga ndionena kuti negligence inali ngozi koma anthu amene akupangidwa held accountable for the negligence criminal negligence but i have a theory a theory yonena kunena kunena kuti anthu aja imene ija sinali ngozi chilima ndi anthu ena aja anachita kuphedwa ndi zigawenga that's a theory that i have i have no, i'm yet to prove that i raise my hand i'm yet to prove this theory but it's a theory and the theory is simple i'll not waste time for but because it's a very sensitive issue i'll be very quick nde mumvesere chifukwa ndingothamanga ndikhala ndayankhula kale musanaitolere bwinobwino theory the theory is that the theory that i'm investigating is that ndege ija isananyamuke hmm? the night before paja imakonzedwa ndege ija inali itanyamula thupi la Kasambala the night before mene muja munalowa zigawenga mundege mene muja ndipo ndege mene imanyamuka anthu mene amaijambula muja mundege muja munali zigawenga zitabisala mu cockpit zitabisala mundege mo muja itangonyamuka ndege ija ina Chilima anayambira kuphedwa pompo ndege ija ikunyamu- itangonyamuka that's my theory that's a theory am investigating this theory izizi kodi ndikamaziona chifukwa ineyo ndikamafufuza anthu amene amacheza ndi chilima anthu amene amanena ndi chilima ankadumpha mu ndege using parachute ndege ija ndikudziwa kuti imene ija ya asilikali imayenda ndi maparachute ukaona mmene inayendera ndikamayang'ana eh, ruti ija ili na mmene inkayendera ndege ija inkangozungulira Ka- sizikupanga sense kuti ah, ah, mmene inazasikira ndege how and you see around a vice president anali ndi security mene muja awiri atatu amene amayenera kupanga pro- and but everyone else including the pilots who were military people in terms of emergency amayenera kumpanga cover the principle amayenera kumpanga protect chilima kukakhala impact amuzungulire chilima kuti amteteze that's, that's how you train

and uh, anyone is entitled to have a theory. Anyone is entitled to have a suspicion, and that's my suspicion. But my belief, chikhulupiriro changa choti imene ija sinali ngozi. Let's go now to the five thematical questions, thematic questions that the committee or parliament wotanya milandu ndi azinzake akuyenera kupanga focus on. Choyambirira ndanena kuti funso loyamba ndilifunsa kugwiritsa ntchito the president

Eh, it will open again zitukusa zambiri chakwera akuyenera afotokoze chifukwa ananamiza dziko so chakwera ananamiza dziko zambirimbiri eh nde funso limene lero ndikufuna kuti chakwera afunsidwe ndi loti why do did chakwera lie to the nation there are so many things that they did lie and ngati iyenso ankanamizidwa then the, the, the, the committee has to follow up kuti ankamnamiza chakwera ndani and amene anamnamizayo akuyenera akhale ndi zifukwa zimene anamnamizira when uh, there is lack of leadership lies lead the people When there is lack of leadership, lies lead the people. ndikuuzani lie imodzi poti pali zambirimbiri zimene ndingazitambasule koma nda- napanga share a lot of videos on my page we should just see ngozi itachitika zimene anayankhula chilima I mean zimene anayankhula chakwera what chakwera said mmene ankayankhulira there are a lot of demeanors there's a lot of information that he gave out without saying a word ine kumangomuona chilima cha chakwera uja mmene amayankhulira za kusowa kwa ndege chakwera uja amaziwa zambiri than what he was able to say

komano tikufufuza tapanga chanja he didn't seem shocked so for me i listen to the person ndimamumvetsera koma ndimamuyang'ananso samaoneka odabwa you know you know kunena kuti the body is crazy when you make communication your words communicate 30% but the body gives 70% so ndikuulirani chinsisichi chimene amaloya timagwisa ntchito good lawyers good lawyers They listen to you, but they look at your body because your body communicates 70%. Body language is very critical. chakwera mmene amafotokoza kunena kuti ndege yasowa ya vice president mene muna ya vice president samaoneka odabwa samaoneka shocked samaoneka kuti ah, kuti wazingwa samaoneka kuti you know and that's my observation so the, the committee ikuyenera kuti imukhazike pansi afotokoze bwinobwino kuti ah, ineyo mukuoneka kuti sizinali zokudabwisani kuti ndege yasowa kuti ndege you know like this is my as a, as a prosecutor

One clear lie. The whole nation knows he was lying. He said, ta uh, anthu ena akupanga ripoti kunena kunena kuti uh, uh, tasiya taseka kaye asilikali achoka kaye asiya kaye kupanga kufufuza nkhani asiya kaye kuwafufuza anthu aja tapanga break kaye tibwera mawa izi excuse me izi nzaboza but when you're saying kuti izi zaboza he says i've specifically indicated kuti asasiye kupanga search oh, oh. so no ngati zinthu zinali zaboza how do you give an order kuti anthu asasiye kupanga invest kupanga the search should not stop the Chakwera Chakwera is down like you know ineyo ndikamapanga observe zinthu that guy was down because if there was no uh, decision to stop the, the, the, the search. If there was no ngati panalibe kuyimitsa kaye kuti yayi kufufuza tidzapitiriza mawa then why did you have to give a specific hmm? why did you have to give a specific

of the late Dr. Klaus, Saulos Klaus Chilima, Dr. Saulos Klaus Chilima, they say SKC. Ndikubwereza bwereza kuti pali anthu ena ake amazaoneka ngati ankamuko ankamkonda Chilima, ankatani tani. Koma reality sindimaona kuti kuti kuti sa they don't come out clear kuti kuti chikondi chanu cha Chilimacho chili patipo because samaonesa kunena kuti they really want

i don't believe you sine simakukhulupirani mukamanena kuti hey we want the truth hey i don't believe you chifukwa you don't need someone else to lead you to find the truth when you want to search for the truth you look for the truth and you find it anthu amene mumayatsa makandulo where are you where, where are you anthu amene mumanena kunena kuti iyayi ife tikudziwa zimene zinachitika nthawi ija ndinoyo nthawi yotuluka yomanena kunena kuti tili ndi information ambuye a Bishop Thomas Msusa mumayankhula motakasuka nthawi inayo moopaopa anthu ankafuna kupangani chipongwe ambuye thomas nsusa akuyenera atani akapereke umboni we know exactly thomas nsusa was close to chilima so he might have information ambuye thomas nsusa It's the, which you have you are, you're hiding now nthawi ija yakwana we are anthu achiphamaso ndimakamba za second thematic question using Mary Chilima as a witness ndakambamo za ma witness kale awiri atatu when you look at what happened Chilima ndi Mary or Saulos ndi Mary anapita ku Japan I hope um, anapita ku Japan then they came back nkhani ya leadership ndiso zima zikuoneka kuti Chilimayu kupita ku, ku, ku maliro anachita kupangidwa delegate kuti apite ku maliro a- a- a- a Ralph Kasambara amene anampanga delegate ndi ndani and why did they let Chilima go munthu woti anali atachoka kutali watopa and all that you know there is some things that have to be nkhani ya ya apapa ya ya ya, ya Mary Chilima ndiyonena kunena kuti

Ah, and I wonder why no one in the public has brought out this issue. kuti imene ija ndi murder investigation, even you know, it's a murder investigation. If you had ukamapanga kafukufuku, kafukufuku ndi woti pankhanipo anthu anamwalira anthu amene anamwalira ndi 10 including the vice president or 9 people died imeneyo ndi murder investigation kaya oh yeah wina wake akundipanga clear kunena kuti uh, ndani uh, mary ndi saulo sanapita ku uh, south korea okay so these guys went to, sc- to korea when they came um, according to plan yopita ku maliro a Ralph amene amakayenera kukakwera ndege mary amayenera kukwera nawo ndege

chifukwa chani mene sanapite nawo ndege imene chani that's the question and mene should tell us, should tell the, the, the, the and apapo palibenso nkhani yakuti iyi ndaluza wachikondi wanga ndaluza mamuna wanga that we know and we are sorry but we are investigating the truth when you are saying for the truth you leave the emotion the hate

a Tama Banda iniyo ndi mtundu wanu wonse ndi anthu onena kuti maganizo anu ndi ozelezeka don't waste my time the murder sus- is, is okay when there's death

with even investigating anamalirawo anamfedwawo anamfedwawo akuyenera kuti ndithu ayankhe milandu ayankhe nkhani afotokoze bwinobwino and anamfedwawo sakuyenera kukhala offended and the family has not to be offended because the family is interested in the truth unless otherwise ngati tikunamizana ngati family ngati mtundu wa Chilima ukufuna kuti chilungamo chituluke kuti chinachitika akuyenera kukhala wo- osakhala offended kuti akupangidwa suspect akuyenera kuzipanga clear iye pa- ndi akuti ngozi ikhalanso bwanji murder Ah, ndeno tinakhala tikuziwa ndi ngozi nde bwenzi tikupanga investigation why are we doing an inquiry nde ife tikufuna tiziwe chenichenicho

The fact that Mary Chilima sanakwere ndege major, it's a question of investigation. You have to investigate kuti chifukwa chani Mary Chilima sanakwere ndege major. Uh, but Mary is also an important uh, witness uh, atha kutithandiza kuziwa zimene zimachitika moyo mwa Chilima the last final the final year two months three months 6 months even 2 years what was going on in the life ya chilima amene mwina angakhale understanding kuti chimachitika ndi chani mmoyo wa chilima ndi mary so mary is an important asset to establish kuti mmoyo mwa chilima amati chani chilimayo amaona kuti nkhondo zimene amamenya nazo nzoona of course pali zina zimene mwina mary chilima samauzidwa zimene samaziwa koma zina zake mary chilima has to know and that's why she has been insisting i believe kunena kuti ah, wanga anapita wamoyo ndipo sitikuziwa chinachitika ndi chani chili mmene atha kutiuza kunena kuti uh, uh, the two mmene anali ku japan amakambirana do you know kuti anthu mmanena kunena kuti hey, anali uh, mm, ineyo a utm eh, mumapereka ni alibi yonena kuti uh, ralph kasambara was ku rest house kuja Ah, anali ku rest house kaya kuloji koma munthu wamkulunga amene uja samayenera kumagona malo ngati amene ajawo koma ineyo ndikumene anali chifukwa kuti amayenera kukumana ndi chilima ah, ah, amayenera kukumana ndi chilima chifukwa kuti panali chofunikira chimene chimafuna kuchitika mati leader wa utm anthunso okukonda ena asolisa utm kumakonda mati panali china chake chimene amayenera kupanga do you think kuti china chake chimene amayenera kupanga kuti bomba limene amakonza Mary samaziwa

ndi azichemwali ako ndi ndani ako amene ukuyenda nawo kumapanga inquiry imeneyi you are not starting from scratch you are advantaged inuyo you are advantaged komiti ina ija inapanga zopoira inde koma iwo aja they were starting from scratch you are not starting from scratch and it's also we should not lose sight of malawians anthu awa sakuyamba pamwamba ali nazo kale ndi zinthu zimene zapanga and they observe the reaction of people and what the gaps are Mary chilima is aware of what was going on panali nkhani ina yake imene inachitika nthawi ya ngozi ija there was a, a, a, a, an individual amene anayankhu ananena kunena kuti the, paria, the, the, the pilot wa- the lady sent the person a message kuti ndege eh, chanichanichani tikumana ndi mafunde do you remember that incident amalawi paja simuchedwa kuyiwala eh? amalawi simuchedwa kuyiwala panali munthu amene ankanena kunena kuti anatumizana meseji ndi ndi ndani ndi pilot and pilot anamfotokozera kunena kunena kuti uh, uh, uh, uh, tikumana ndi mafunde sipali bo chanichani I don't know you and Atupele Muluzi are good people. Atupele Muluzi wabweraso bwanji munkhani imeneyi. Anthu a UDF penapake. Other than the fact that munthu amene anakamba za zimenezizi akuyenera kuti afufuzidwe bwinobwino ndipo afotokoze uh, do you think kuti chilima might not have had a chance to tumizira Mary message

The reason why you would want to take people from another country uh, is the independence because you don't know. Yeah, someone is saying uh, akudabwa kunena kuti kodi Mary sanafusidwe mafunso chifukwa chani uh, ngati Mary uh, Erika Kirk. So ku America kunali munthu wotchuka uh, uh, uh, Charlie Kirk. Kirk Kirk anali amadzutsa achinyamata ndikumafotokoza ino nkhani uh, zosiyanasiyana umapanga criticize ma amapanga criticize Israel anali ndi maissues ake ambirimbiri uh, but he was a republican and ankamukonda Trump he was a big supporter of Donald uh, uh, Trump uh, and then he was shot uh, ataphedwa ana you know ataomberedwa uh, he died i think on the spot or they declared him dead mkazi wake was investigated and he was a witness ndipo anafunsidwa mafunso so akufunsa kunena kuti kodi nanga sitingatengere example ya Eric Erika Kirk uh, Kirk Kirk K I R K, Erika. Uh, this this is the wife of the deceased. That's a very good point. Thank you. Yeah, akuti Winnie Nyondo ndamene anka nena kunena kuti ankayankhula ndi munthu wa mundege ndiye ngati Winnie Nyondo analandira message ndi munthu wa mundege nzake chabe mukuganiza kunena kuti munthu ngati Mary sanalandire message komanso ena onse aja 8 or 9 amene zinalili choncho muja mukuona kunena kunena kuti uh, uh, panalibe amene anaganiza zotumiza message komanso it means kunena kuti the network apopo ndi nkhani yaikulu ya nkhani ya ma network nkhani ya phone because panali kusiyana pa nkhani ya network ena amakamba distance ina tower ina ite pali nkhani ya ma tower yambirimbiri nkhani izizi inuyo nkhani ya tower eh? nkhani iyi ya Winnie yandikumbutsa nkhani ya ma tower inuyo a, a, a, a Walter Nyamilandu ndi azibale anu nonse ndi azilongo anu amene mukuti mukupanga investigation imeneyi we want real things we don't want basi phwakaphwakaphwa kungotionesa basi mungodya ma allowance sitilola zimenezo inuyo mutipula hmm? nkhani iyi nde mutipula tifuna kuti tione ndi ma results kuti ndalama zimene za amalawi zimene mmagwiritsa ntchito zikulowa cha zalowa chonchi eh? zayenda chonchi eh? chifukwa za network registration mwina kwandikumbutsa za nkhani ya network registration foni yake yachilima ikufunikanso apa itiuze zambiri okay ndiye pali nkhani imene nkhani iyi ndi funso limene likubwera mu thematic area ya army general mr P- excuse me, mr phiri and eh, nkhani imene manena ndiyonena kuti funso lonena kuti how was it possible that the mobile phones uh, of those that were on board uh, um,

amatha kumakuonesana amene akulira kwambiri aja kumalira inu kumaona ngati koma ata- ali mu deal yomweyoyo yopweteka anthu and that's why chi- chilungamo chimatha kuvuta kutuluka chifukwa choti anthu amene amatha kutsogolera ndikumaona ngati akufuna chilungamo chioneke amatha kukhala kuti ndi amenenso amukhiya munthu uja this is why Mary Chilima is the first witness and the first suspect in the death ya anthu 9 or 10 in the death ya Chilima. The person who is close to you becomes a suspect in a homicide. It's basic. Koma apa tikukamba za tower kuti network ya anthu amene anali mu ndege imapanga connect ndi ma, ma, ma tower 20 30 kilometers from the crash komano close to the crash 30 meters just 30 meters there was a tower so afufuzi kuti zibwenzi zinayenda bwanji achina daudi zi achina daudi aja becomes now tukabweno ayankhe nkhani ngati suspect what role did they play anagwesa tower anagwesa network

anthu omwewonso akucheza ndi anthu omwewo amacheza amamwera mowa limodzi ana awo amaphunzira masukulu ofanana zimapezeka kuti zinthu sizikuyenda let me get to the other question the other question is a thematic area ya the general army is the first priority uh, the critical uh, institution imene ili guilty so army tingonena kuti am- asilikali muli guilty Ah, asilikali muli pa nkhondo yayikulu pa nkhani ya chilima chifukwa chani ndisanapite kutali ndingobwera ndikuwuzeni chifukwa chimene asilikali they are, they, they are, they are suspects Ah, ndalemba notes pena pake ndi ndingofuna ndione chifukwa pa nkhani ya asilikali ndifuna ndi i should be very accurate you know Um, you know, mmene nkhani ya chilima imene ndimayitsata ineyo and um, chilima ankayankha nkhani yokuba ndalama eh? kuzi- kuzera mwachina Sattar aja njanjanjana uh, zimaoneka kuti mbali ina investigation yomwe imapanga implicate chilima mm? inayamba ina zina zinayamba even 2014 and uh, mukumvesera kwanga ndipo mukufufuza kwanga ndinaona kunena kuti malawi defense force imakhuzidwa ndi milandu imene amayankha chilima imakhuzidwa nchifukwa chake umboni uja amkaziona kuti ii ndi national security hallo national security zimezi amathandizo chani akamanena kuti nkhani zimezi sizibwera achina kapindo aja akamanena kuti eh eh mwakuti mwakuti asilikali wa um, failo imene sitibweresa maumboni amene akufuna chilima kuti abwere pa khoti ndi national security nkhanizi zimakhuza asilikali asilikali ake ndati ndi majuniors ndi makadeti hayi tu ndi majenero akuluakulu amene amayendesa mdf mukamati mabwana aku mdf ndi amene zimakhuza milandu ya chilima now listen to this ineyo mukufufuza kwanga zimaoneka kuti apo army osati mukufufuza kwanga koma zenizeni ndizoona kuti army imakaniza mafailo ena ake kuti abwere pa court paja madocuments amakanika izizi maloya achilima zimene ankalimbikira pa mlandu wa chilima achina theu achina achina achina achina khumbo achina kalekeni kaphale amakakamira kunena kuti iya mubwerese kaye izi mlandu ujatu unatha pamenepotu ndiye anthu atakana eh? and ine ndinadabwa kuti akapindu chifukwa chani sanapange exercise his powers kupanga force kuti madocuments abwere because chilungamo for the interest of justice any decision that the court does and make imayenera kuti ipangidwe led by the interest of justice so i know in my observation in my research in my investigation kapindu is not a corrupt judge that's what i know and i will stick to what i know

the decision that is done in any court in any imayang'ana interest of justice that's what when you're exercising discretion when you're making a judgment when you're ruling when you're looking at facts when you're looking at the law the interest of justice is what decides and what guides you as a judge now ndikuyiyambatu mdf ija ndikuyiyambira ku mutu hmm? ndikuyiyambira ku mutu because ndikuzanena kunena kunena kuti in my observation khoti lija limayenera mafailo aja abwere komano mafailo aja sanabwere chilima uja ana nkhani ija inathesedwa uh, uh, uh, and mm, ngati mukumbukira chilima ananena kuti mawu awa ndianena mmene anayankhulira when the time comes i will speak nthawi yoyikika ndizayankhula nthawi ikazakwana ndizayankhula chilima ananena zimenezi i think in 2024 i will speak when the time comes ndizayankhula mu nthawi yake yoyikika look there were documentation that implicated the military that implicated the president and that information was not allowed and this person threatens the military he threatens the general he threatens the president kuti and he chilima has been threatening chakwera all along because amanena kuti tiyeni tichoseni immunity that was not a joke why was he saying tichose immunity because chilima knew mablunder amene anapanga chakwera amaziwa umbava umene anapanga chakwera amaziwa madilu amene amachitika ku council military council Malawi Defense Force Council chair wake ndi ndani? Ndi president Chilima amene akupangidwa acquit anthu atakana kuti umboni wochokera ku MDF ubwere akunena kuti mu nthawi yake yoikika ndizaulula ndizayankhula pena akukwera ndege ya asilikali ndege ija ikagwa

Who was searching the body of Chilima? The army. Who was giving the president an update? The army. Uh, a Phiri awa amene anali uh, the army general mm, bwana wa uh, uh, wa, wa military anayankhulanso pa maliro anayankhula zambirimbiri we need to know who was in charge of the actual search tsiku limene asilikali amamufufuza chilima who, had, who was in charge of the actual search and then that will link to the issues zomwe amanena a president kuti "Ah, ndinanena kunena kuti musasiye kupanga search we want to know kuti amapanga search bwanji pamene panapezeka ndege akuluakulu for God's sake ife sife anthu opusa ayi pamene panapezeka ndege it was not even supposed to take two hours to find those bodies pamene panapezeka chilima ndi anthu ena aja ose aja sipamayenera kutenga two hours kuti ndege imene ija ipezeke especially for the military people that are trained to operate within and anthu anali atayankhula oh atanena zimene zimachitika anthu anati the whole nation was saying anthu anapangidwa divert anthu anatengedwa kupitisidwa kutali ndi kumene incident inachitika amene amapanga lead the, the, the search the actual search should tell us chifukwa chimene china what guided his decision to take people kumakapanga search kumene kujako inu ine i haven't done any training in investigations

beyond the the obvious because this is the obvious thupi lija pamene linapezeka ndege imene ija simayenera kuti isowe for two hours timayenera kuipeza if we are, even if we are not a serious nation even for a nation that is not serious like malawi thu- thupi limene matupi a anthu aja timayenera kuwapeza within two hours the pilots were the pilots licensed were they properly licensed um, was the flight ndege ija was it serviced Eh, what, what, what was the status of that uh, flight uh, uh, um, ndege ija inali ndi chilichonse Hmm, funso limene mwalimva ndege imene ija inali ndi china chilichonse eh? black box inalimo ngati munalibe black box anachosa black box mmene muja ndani who was responsible to check that plane china chilichonse munali maparashuti pa ngozi kuti china chi- because in any plane okay so let me let me let me tell you ladies and gentlemen ndikuwuzeni amalawi wait amalawi amene simunakwelepo ndege ndege ikamanyamuka china chilichonse imatengedwa ngati kuti ni ndi eh, pakati pa moyo ndi imfa security yake imene amapangira kapena kuti imene amayang'anira zinthu amaziwa kunena kuti ndege ndi chinthu chofunika kupanga pay attention mukamanyamuka paja amaziwa ndi pakati pa moyo ndi imfa ndeno chifukwa cha kudziwa kumenekuku amafufuza bwinobwino kuti chilichonse chili muchimake simumangonyamuka ayi ineyo ndikakwera ndege ya private eh, ya commercial wina aliyense akakwera ndege ya commercial even kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe ija imene amakakwera anthu pa chileka icho osatiso ya asilikali amaonesesa kunena kuti chilichonse chikhale muchimake wina aliyense mmene muja kaya mukhala anthu 300 mundege muja kaya 500 kuli ndegetu matha kukhala anthu 1000 matha kukhala anthu ndisakomedwe kwambiri matha kukhala anthu 300 400 aliyense amakhala ndi choti chozitetezera pa ngozi mundege muja aliyense 300 Ndi- this plane sinali yokwananso even anthu 50 munali anthu okwera kuti munali zoziyenereza mu ndegemu why is this important let me tell you why so this is the third thematic area eh? the army general tisaiwale kuti tukamba within a thematic area ya army general the committee has to find out kuti munali china chilichonse ndikamacheza ndi anthu amene anali ndi skc kuyambira ali anyamata kupole akudumphadumpha akuti iwo ali kupole skc ali kuchanko kenako skc uja wayamba kugwira ntchito amavaya ama fa- skc amablowa lifetu pa papole um, paliponse anali mfana kuti anali basi ophaka life ndifa yake profesa chisano nada chilima uja ine tili kuchanko tinkamwa naye mowa limodzi achitimali amweniyo zizazonena magula uye musazanesa anaza pamene kuda sonoto mdala usine naso zawo zanizoti amamwa of course yes amamwa mowa koma suni pokana mdala he said it in a joking way but That tells you what kind of life Chilima was living. He was having, living life. And dude had life. He enjoyed life. You know. ah, amene anakula ndi Chilima eti amanena unena kunena kuti they were so Chilima eti kulukame kuja. He has always loved the military and uh, asilikali ankankonda. chilima uja and that's why he was also danger dangerous because amacheza ndi majeno kuyambira kalekale even ali ku private sector iye uja ma captain they were his closest friends ainawo dan kuwaliwa ndandoti amacheza nawo kuyambira kalekale chilima so amanena kunena kuti olo anthu amanena kunena kuti chilima uja amapita kumene kujako kumesi kuja ku barracks kumakadumpha parachute for fun so amakwera amapita kumene kujako kumakadumpha for fun so chilima was actually trained to jump from a plane yes pangozi zinthu zimatha kuchitika mosadziwika bwino ngakhale dolo amatha kubalalika koma this was the vice president in the plane everyone was supposed to focus on him too when you see mmene ndege ija inaendera again a- a german aja anatipusira zonse ine ndimaona ngati anatipusira zonse koma anangofuna kuti asanene iwowo amalawi ndikamupake kuti andi eh, achakwera naye walira funso lawo apo muwafunse kunena kuti ripoti sanatuluke anapita ku germany achilima achi achakwera chakwera went to germany do you remember this amalawi anakakwera njinga uja inu basi bize "Eh, wakwera njinga ah, opusa bambo Ah, inu muona ngati akupepera wevaji amakakuuzani basi kapansitu kuti kamwamba katsike why did the president go to germany what was chakwera go- doing in germany anakumana ndi ndani if he met anthu amene anakonza ndege imene jayi why did he meet those people before they release the report

anthu tili pa kalikiliki ofufuza ngozi ya ndege yokugwa imene inagwa ndipo imene inakonzedwa ku germany what was he doing in germany so i was saying kuti chilimayi uh, ankadumpha mndege I- i- i- mm, that's for fun amene ajano anali zilazo kumbali koma amene ajano ali ana amuna pachipamba amatero amala anali ana amuna eh, titenge chilima uja zofooka zake apo amene uja anali ndi kuthekera kwina kwake kupena amapanga zoti koma adawa anali ovuta kulera as people say so he would jump from the plane just for fun pangozi those skills become relevant simunganene unada yuyu michael phelps michael phelps eh amangopangira kukenako ah komano kunachitika tsunami koma anakanika kusambira chifukwa naye ah, there is an advantage that you were supposed to have nde mukayang'ana ndege ija mmene imayendera ndege ija inali ndi nthawi yambirimbiri imangozungulira ndipo anthu aja amatha anakatha kus- there there was a way for a chilima he should have jumped the plane with a parachute ndikufika bwino bwino kupanga land popo pa and i'm not saying this out of fun kapena kuti kuganiza kwa miza mma movie these are questions we need to ask kuti ndege muja munali zonse zokwanira ngati munali bana achosa maparachute ni ndani mu ndege muja well, so the investigation kumalo kumene kuja kuti kusaiti kumene kujako ndife anthu oga- oganiza mumbwambwana kumene kuja kumayenera kumangidwa chani the day imene ndege ija inapezeka kuti yapezeka kumayenera kumangidwa kumene kuti anthu samangopita anthu wamba kumene kuja kumayenera kuti kusekedwe chilichonse chikhale mmene chilili that's how investigations are done so mafunso amene tikamba ndi bwezino tikupanga na investigate kuti pamene paja pa wreckage ija panali chani in the wreckage what was there koma amwene exactly what was happening uh, pa, pa, pa investigation ya murder ya uh, uh, Salithia

he, he, he, he, he, he wrote a letter to the bank musatuluse ndalama zanga mbankimu oh, kuti bankitu imatulusa ndalama za munthu ah, ah, inu munthu akulemberani kalata kuti musatuluse ndalama mbanki anthu alibe authority ndi pamene banki kupanga and the banks continue eh? FCB FCB inkatulutsa ndalama za Mr. More uh, Chandrasekhar uh, uh, More an investor uh, uh, because achina Sattar ndi kagulu kawo uh, Nedcat you know achina ndizayikamba iyi bwinobwino ndizakufotokoza komano what i'm saying is a, a crime scene ku Chikangawa kuja ndaona andale ambiri akupita kuti muja kukapemphera akuti kumukonda chilima you're messing up the crime scene you you you silly people you stupid people you don't need to go there to show kuti uyu umankonda chilima iweyo kuti ujambulise pa mtumbira wa chilima because you, you are messing up the crime scene for god's sake and as a country we couldn't secure because we're supposed to secure zomwe ndukamba za ma parachute zi za black box za tanja chilichonse every piece because ngozi ndi mmene timapangira investigate every piece ya ndege ija imayenera kutoledwa wreckage ija itoledwe chizokuti chichichi pakuti ichi paku then we note everything koma pali zambiri zimene zinapezeka pa investigation imene ija zimene anthu sizinakhusidwe zinabisidwa zinapondedwa because timaona kuyambira kumayambiriro kunena kuti achakwera boma lawo ma- manduna zawo sizimafuna kuti pachitike even investigation they didn't want amachita kukakamizidwa kuti investigation ichitike so there is a lot of information that was hidden funso lina mwina ndisanapitirire ndege ija ndinanena kunena kuti ka theory ayi funso lili kubwera chifukwa cha ka theory kamene ndinakamba kumayambiriro kuja kuti ineyo ndikukhulupira kuti ndi ngozi koma pali ka theory konena kuti ndege muja munaloweratu zigawenga zimene zinakhiya ma guys aja ndi pamene ndege imkazungulira muja anayamba kuwakhiya ma guys kodi ndege ija itakasiya thupi la a Ralph Kasambara itabwerera who was pa- pamene pa airport paja ankayang'anira ndege ija ndi ndani security inali bwanji anthu amene aja kwina ayang'anira ndipo amene anayang'anira ndege ija Fa- akuti anthu munapita mmene muja kukatsuka which company A- amachapa ndege imeja ni ndani mipando akuti anayi atayisungasu who was fixing back who was putting back mipando mmene muja mu ndege muja we, we need to investigate this issue to the ineyo mwina kamanina kuti e umamunena chilima chanjinja ine chilima limamunena is a criminal but even a criminal deserves justice that's the thing and that's what you miss out chilima the criminal deserves justice

read that article amene mungatanthauzire anthu akumuzi atanthauzireni and tiyeni tipeze njira yokwanira bwinobwino zinthu ma, ma stories or things that we write that affects the local masses tipeze njira tizizitanthauzira zinthu zija ndikukazikamba mwaonatu kunsanje kuja basi tinali maliseche akusowa maliseche akusowa anthu 7 aphedwa asilikali apita muja eh, iya zikusowa eh, ngini zikusowa kuimbaimba nyimbo za atatu panopo

aa ndaiwala chisena changa mwandiyankhulitsa chizungu kwambiri kunoko ndikumayiwala chisena nda- ndakwiya kwambiri ndakwiya nanu am- azungu azungu akuba andiyankhulitsa chizungu ndaiwala chizungu ndikumazidabwaso ndikuiwala chisena ah komano anthu amene ankayang'anira ndege meja ndi ndani amene analowa mu ndege meja achina chilima sanalowe ndi ndani that will tell us that will clear out whether anthu analowamo mndege muja before ndege ija isananyamuke chifukwa there is it made it, it would have made sense kuti mwina anthu analowa mundege muja ndikubisala mmene mujamo anthu aja ndikumaamenya itangonyamuka ndege ija ndikuwauza kuti gwadani apa kutantani ah. nkhani ina ku military general sanafotokoze bwinobwino nkhani ya fuel ndegetu ndege ina iliyonse ikakhala kuti inali ndi fuel bwinobwino and yanyamuka ndipo yagwa pa imaphulika kaya imeneyi yake amwene kuujeni kuja Air Force sinapite ku Nthungwa kujeni koma ukaona pamene pajapo olo fungo la fuel silimanunkha olo ukaona siumaona kuti ah fuel anatayikira apa that place was cleared that scene ine ndikayang'ana theory yi pamene paja amanena kuti pana panasamalira panachita kukonzedwa pamene paja kuti ah, ndi- Mr. Phiri, the former army general, mkulu wa asilikali, or mkulu wa anthu ankhondo akuyenera kuti uh, above everything uh, as of minimum akuyenera ayankhe mafunso o- ogwera mu ujeni mu criminality and this goes to the aspect kuti chilima anali ngati pa nkhondo ndi asilikali kapena akuluakulu a asilikali because amaonesa kuti ndiulula and munthu uja amaba nawo limodzi so that's the thing itu asilikali athu amaba nawo chilima uja ma general aja amaba nawo limodzi then atamuyalusa iye uja amanena kuti akuluakulu tonse tikuwuze ndiulula ine zimene ndikuonatu zimenezo i think amene atha kupanga confirm these things ife titapanga ndi- but beyond that why was that plane being used kodi ndege zimene zinayenda bwanji joyce banda anayankhula pa interview akufunsidwa atapanidwa nkhani ya ndege kuti amayi ah, inu munagulisa ndege ndipo munasinthisa ndege ndi chimanga ananena joyce banda kuti ah, ndege imeneija tinapanga kuti tisinthanise ndi zida za nkhondo bla bla bla and zida za nkhondo amapanga zinazo zida za nkhondo ndi asilikali ka ndi ma major general so even ndege imene anagula bingu amene anaitakata ndege imenejayo kumamunamiza joyce banda

ndege yomwe bingu anagula profesa bingu wa mutharika ndege imene anagula eh? anagula ndege imenejayo amene anayigulisa ndi joyce banda anthu akumukwenya ka joyce banda kuti inu ndege munayendesa bwanji bla bla bla joyce banda ananena kuti iyayi ndege ijatu tinasinthanisa ndi zida za, za nkhondo military generals they are involved zinayenda bwanji takhala ifeyo tikupereka ndalama mabajeti athu pamakhala ndalama zimene zimapita ku military za ndege zimakhalapo ndalama zimene zikupita kutiko the army has to explain to us and panopa what is, what is going on palibenso za security union you are a risk to national security ka ma general okuba achina uh, professor dan kuwali professor dan kuwali is involved ndi zuneth sattar clearly umboni ulipo that's a risk to national security osati information give us information don't give us the type of guns kaya chanchani just give us kuti ndalama zakuti zakuti tinagula zida za quantity yotere tinagula chanchani ndalama za ndege anthu anadyapo pamene paja

azayankhe bwinobwino za uh, za bl- za za, za uh, black box azayankhe bwinobwino china chilichonse chimene amafotokoza ah, amene amanamizira dziko ah, la malawi fande amanamiza dziko la malawi akulu aja hmm? ngati kuti palibe mawa

maybe chimwendo inu amalimbana ndi chimwendo maybe chimwendo did did not know kuti panali move koma munthu amene anamulesa chimwendo asakwere ameneyo akuyenera afotokoze chifukwa chani anamulesa chimwendo and how do you prioritize anthu ena amene anakwera aja minister or somebody because the minister takes precedence tisamanamizane apapa the minister takes precedence so how did you stop chimwendo from kukwera ndege koma tinaona mndege muja munali anthu ena akuoneka kuti sanali priority mu so malo amati azaza koma minister you talk what are you saying like inu uh, walter nyamilandu ndi kagulu kanu we are giving you pampunga you know, we're giving you direct kuti zisakuvuteni ndipo mukamatuluka ndi ripoti yanu mafunso awawa amene angatuluse zenizeni ndi amene mukuyenera kufunsa mathematic area five thematic areas uh, uh, office of the cabinet and president imene mapanga decide who goes with that kaliati patricia kaliati kaliati akuyenera afotokoze ife amaoneka kuti even malilidwe malilidwe apa maliro amatha kuulula zinthu ndi uka- when you're investigating homicide eh, sumanena kuti unyazise chilichonse even mmene akulirira munthu even nthawi ma, ma ma, ma press briefing onse aja amapanga utm aja amene aja mwina muwapange study look at their body language achina kaliyati aja afotokoze amene aja amasunga zinsinsi achina Michael Usi atengedwe Michael Usi anakhala pina pake pamene pajapo amangoyang'ana anzake aja ngati akuona zonyasa zina mm, mwayang'ana anzake pali interview pali muzawayang'ane bwinobwino anthu kungoti simapanga observe Ukhala, mm, mwayang'ana anzake aja upanga iye usafuna kuyankhulapo Michael Usi has to explain. And Michael Usi also is like uh, another witness in the category of Mary Chirima. Kuti Michael Usi knew what was going on with, with Chai Chirima. Mavuto amene amakumana, anthu amene amamfuna amamuda, anthu amene amamfuna kumusokoneza. Of course, ali ndi zinsisi zina. Koma Chi- Michael Usi might know something, Kaliati might know something. uyuyu amakonda kuyimba nyimbo pa msonkhano ya chilima yoonesa chisoni uh, uh, uh, the secretary uh, um, njawala felix felix uja amaoneka kuti zilipo zimene amaziwa ndi athandize komiti afotokoze kuti kuti iwo akuziwapo chani ndipo chilima amauza chani before the incident two months a month a week everyone that talks about Chilima, Achina Dr. Matthews in Tumbuka, who says he was closest to Chilima. They should come out and help Malawians to know the truth. Ndipo ngati Chilima isana paid, ndipo inali ngozi, we should be proud to say it. Tisayike a former president Achakwera pa chipinjo chimene sali. tisayike ena ake pa chipsinjo even a military wo tisayike pa chipsinjo but that only will happen if we do a proper investigation and it's okay to ask questions you know uh, ndimalizise ndi uh, kafukufuku wa madokota amene amafufuza za anthu akufa kuti afa ndi amafuna kuziwa kuti chimene chapha ndi chani panali kakambidwe kenakake kamene kamati kuti yayi ndegeyi mene ima ili mwamba anthu anafa ali mwamba anapeza kuti akomoka ndi mantha akuti mene imapanga land imamenya pansi anali kuti afa kale Ah. apapa sizofunanso kuti ndichite kulowa deep pakufunika kafukufuku ofotokoza bwinobwino kuti kodi chimene chinawapha anthu awa ndi chani was it impact eh, eh, eh, was it the impact or was it kuti mmene even ndege iyi imapanga the said impact anali kuti anthu aja aduwa kale ana aduwisa ndani ndimaliza pa nkhani imeneyi ndi a dzamalala dr dzamalala anazayankhulapo kunena kuti pa interview this is on, on, on record anazanena kunena kuti there are times that he has done investigations and when he did investigations apolisi amawaopseza kunena kuti apeze ma- ma results awa apange the nation listened to that and proceeded like nothing happened munthu ofufuza za zifukwa zimene munthu wamwalirira waphedwa and ma murder trial onse ambiri mwina pano pakubwera ma specialist ena koma a dzamalala ndi amene akhala akupanga zaka zonsezi ndi akuwuzani kuti apolisi akhala akuwaopseza for years kunena kunena kuti ma results amene mupeze chakuti chakuti chakuti and you are going on as a country you don't want to investigate kuti which are these ndinu anthu okonda katangale ndinu anthu okonda unlawlessness like ndinu anthu okuti mumadana ndi chilungamo you hate justice malawians you hate justice if you you hated injustice ngati munakhala kuti you love justice bwezi mutadzuka kalekale you would have risen from your slumber koma kudekha kwanu ulemu wanu umene mumapereka kwa zigawenga ndi chifukwa choti mumadana ndi chilungamo ndipo mumasangalala ndi kuponderezedwa you love injustice friday ndikamba za election case ndiitambasula bwinobwino ndiye election case ija ndikamba si nanga there is no active uh, uh, investigation on the election case uh, case ya chilima ma five thematic questions ndimafunsa very carefully chifukwa choti pali active investigation so sindikufuna kunena kuti ndiwabalalitse anthu aja koma i need to help them i need to do what i can as a